Dia dhaoibh seo Brian ag léamh na nuachta as Meiriceá mar is iondúil, inniu an cúigiú lá Dheireadh Fómhair 2015. Dé Luain atá ann. Agus sea, tá an fómhar tagtha faoi dheireadh. Bhí mé ag múineadh ranganna i ngearrbhríste Dé Céadaoin, bhí sé chomh te sin, agus inniu tá sé chomh fuar sin nach bhfuil an dara rogha agam ach fleece a chaitheamh. so, tá an aimsir tiontaithe sách sciopaidh. Ach tá an ghrian ag taitneamh agus breathnaíonn sé go deas i gceantar, i mórcheantar Nua-Eabhrac. Níl cúis clamhsáin ar bith againn, a bhuíochas le Dia, léim go bhfuil sé ag cur báistí agus go mbeidh ar feadh seachtaine eile in Éirinn. Na scéalta móra. Roinnt scéalta idirnáisiúnta, uimhir a haon, mar freagra is dócha ar an méid atá ar siúl ag an Rúis sa Mheánoirthear. Deir na Stáit Aontaithe go gcuirfidh siad níos mó brú ar Isis in Siria. Is cosúil gurb é Raqqa i lár na tíre príomhchathair de facto Isis sa cheantar sin agus tá sé de chuspóir ag na Stáit Aontaithe ionsaithe aeir a dhéanamh ar an gcathair sin chun brú a chur ar isis.

D'ordaigh sé go, d'ordaigh sé armlón a thabhairt do fórsaí an fhreasúra go díreach, agus uimhir a dó, cheadaigh sé feachtas air a thosú ó bhunáiteanna aeir sa Tuirc, ach ar ndóigh caithfear na sonraí a oibriú amach go fóill. Ag fanacht sa, bhuel, ní hé an Mheán-Oirthear ach an tIarthar, san Afganastáin an turas seo,

Deir an scéal sa cheannlíne gurb é cealg agus comhcheilg, is dócha, is cúis le teacht chun cumhachta Mullah Mansour. agus gurb í a inniúlacht i gcomhcheilgeannaí a bhreoslaigh a theacht chun smachta. Ach deir an scéal dá mbeadh maorlathach a bhí sonraithe ar bhealach níos lú ná é i maorlathas an Taliban, ní fhacthas an duine sin go fóill. Sna 1990idí bhí sé ina cheann urra ar eitlíocht faoi rialtas an Taliban ach ba ar éigean go raibh eitleán ar bith ag rialtas an Taliban. Rinne sé feighlíocht, sé sin, feighil sé Roinn Turasóireachta an Rialtais ag am nuair nach raibh cead ag an luchóg féin dul isteach sa tír. Go gearr, deir an Times, ba bheag leid ar bith ag an am go dtiocfadh seisean amach mar ardcheann feadhna ar an Taliban agus gurbh eisean comharba bhunaitheoir cáiliúil an Taliban Mullah Mohammad Omar. Ach mar a thuairisc mé an tseachtain seo caite, tá an Taliban tar éis cathair Kunduz a ghabháil, agus tríd an ghabháil sin tá clú agus láidreacht Mullah Mansour daingnithe go mór. So, sin an, sin sainscéal, is dócha, as an Afganastáin, ach faoi sin, ach os cionn an uile go fóill, tá scéal eile faoin Afganastáin. Baineann sé le hionsaí aeir a rinne na Stáit Aontaithe ar ospidéal in Kunduz,

ionsaí tubaisteach de chuid na Stát Aontaithe ar an ospidéal a scrios an t-aonad dianchúraim san ollscoil ansin agus a mharaigh 22

fiosrú neamhspleách a fheiceáil. Tá rialtas na hAfganastáine ag ag lorg fiosraithe sa scéal freisin. Níos mó faoi sin, b'fhéidir, amárach nuair a thiocfas níos mó sonraí amach. Scéal uimhir a ceathair, scéal Meiriceánach. Sa scéal seo, bainteach le praghsanna drugaí. Tá sé mar nós ag roinnt comhlachtaí infheistíochta leigheasanna a lorg atá ar an margadh nach féidir le daoine maireachtáil gan iad agus iad a cheannach, agus chomh luath agus a cheannaíonn siad iad, ardaíonn siad an praghas ionas go mbeidh ar Medicare agus comhlachtaí árachais íoc as na drugaí. Tosaíonn an scéal le ainm, J. Michael Pearson. Agus tugann an scéal le fios gur fear, gur fear gnó doscúch é amach is amach, atá i gceannas ar chomhlacht

agus ardaíonn siad praghsanna na leigheasanna seo. Leis an teaictic seo, tá infheisteoirí mar Pearson ag fáisceadh ní hamháin comhlachtaí árachais ach tomhaltóirí freisin, tomhaltóirí mar Bruce Mann, iar-shiúinéir as Michigan atá ag maireachtáil le iarmhairtí na teaictic doscúcha seo. Tá galar ó dhúchas ag an Uasal Mann darb ainm galar Wilson. Tógann sé druga darb ainm Cuprimine dó, agus le déanaí,

189 dollar. Ní ardú, sin ardú fá thríocha nó mar sin. Agus cé gur ghin teaictic mar seo brabús, Tá sé ag cur an-bhrú ar thomhaltóirí mar an Uasal Mann agus a bhean chéile. Cé gur seandaoine iad níl aon dara rogha ag an mbean anois ach post a fháil chun íoc as na drugaí seo. Tá an ceart ag. iarrthóirí uachtaránachta mar Hillary Clinton a deir go gcaithfear rud eicínt a dhéanamh faoin réabadh seo. Ní ní féidir le gnáthdhaoine cur suas le mí-úsáid mar seo agus is mór an trua gur féidir leis an margadh oscailte seo de chuid mhargadh na Stát Aontaithe rudaí mar seo a dhéanamh ar mhion-dhaoine. Scéal áitiúil amháin, pléasc mór gáis is dócha, in Brooklyn, tá ar a laghad duine amháin marbh agus is beag atá fágtha den fhoirgneamh, is féidir féachaint isteach balla thosaigh an fhoirgneamh agus breathnú amach an cúl, sé sin pléascadh amach na ballaí tosaigh agus cúil. Ní. Tarlaíonn sé seo ó am go chéile. Baineann sé go mion minic leis na plátaí téite seo a úsáideann Giúdaigh chun bia a choinneáil te thar thréimhse na Sabóide agus má bhíonn. Is minic iad ag cur córais gáis agus córais leictreachais faoi thine. Chonaic mé cibé i gceannlíne ar líne ar maidin go raibh cócaireán gáis. Go rabhthas in amhras faoi chócaireán. So sin iad na scéalta móra, tá cupla scéal eile ach ní féidir liom an mhaidin ar fad a chaitheamh ag léamh na scéalta nuaíochta agus mar sin fágfaidh mé slán agaibh go dtí an chéad uair eile agus idir an dá linn guím lá bhreá oraibh go léir agus um, Beannacht Dé oraibh go léir. Slán go fóill.